yomwe inaveka chakumamawaku inali yonena kuti no aphungu ochuluka a chipani cha Malawi Congress Party sanafunetu kulowa mpaliyamenti amatere akutero nde amathawa chani akuti kukhala ngatitu unyolotu ndetu mpakana kumapereka mafunso onena kuti aa unyolowonso kodi ukuyenda motani kodi nde tifotokoze motere kunena kuti leroli Ndi tsiku limenetu Parliament imamaliza kukumana nde kuti mu kasession kawo koyamba kamenekaka. Apapa nde kuti akatere ndi wa kutchuthi cha Christmas komanso mwina kumathamangira nde kuti no tchuthi za New Year unless mwina abwerenso kudzakumana for some serious reasons komano pakanali panopa nkhani zake ndi ziti ndi zimenezozo. Ndiye chifukwa cha zimenezo kumveka konena kuti no kukhala ngati apolisi anakonzekera kuti akatape magaye a chipani cha Malawi Congress Party amene anali ndi maudindo nthawi imeneyo ochulukirapo. Ndiyetu basi tsiku lomaliza cha kum'mamawa itayambika parliament kunapezeka zonena kuti aphungu aja sanapezekemotu ochuluka. Analipo angati? Timveretu kuchokera kwa phunguyu kenako tipitiriza nkhani yathuyi bwinobwino.

Right, Honorable Speaker, something will happen. chabwino mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi titanthauzire mwa changuchangu akunena kuti phunguyu anayimirira nkumanena kuti kodi olemekezeka spika ndi zoona kunena kuti mpaliyamenti munomo kukapezeke zonena kuti aphungu a chipani cha malawi congress party asapezeke mmamawa ngati uno amene azakhala munomo mpaliyamenti komano zoona tikangokhala ndi aphungu okwana 10 okha Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma amene ndi Simplex Chithyola Banda ameneyonso sanapezeke momunomo chifukwa chonena kuti kapena ndi Friday tsiku lomaliza? Akuthawa chani? Komatu akuyenera kudziwa zonena kuti aziyenda ndi ma blankete chifukwa chonena kuti panopa unyolowo nde sukumaonanso kunena kuti chani chani. Azingoyenderatu ndi ma blankete chifukwa angapezeke zoti anyamulidwa alibe blankete lina lililonse uko akagone uko nde opandanso blankete. Azikonzekeratu amenewowo. Si zoona zimenezozo. Funsobe lonena kuti, Kodi nde kuti tsiku lonse latha opanda aphunguwa mu nyumba ya malamulo? Kuti amathawadi? Chifukwa pokamba apapa nde kuti no uyuyu MP uyu amapanga suggest kunena kuti, kapena amapanga insinuate kunena kuti, aphungu a chipani cha Malawi Congress Party anathawa mu nyumba ya malamulo cholinga chonena kuti no asamangidwe. Akuthawa unyolo. Koma ukathawa unyolo? Iye akukamba motero. Chigawo chakumasana ndikumene taona aphungu aja ngatino Simplex Chithyola Banda anakapezeka mmenemo. Koma kuti mmamawawo nde kunali aphungu okwana 10 okha and mwachita kumvanso kuchoka kwa uyoyo sizoona kuti enawo kaya anali busy kaya anathawadi kaya zinakhala motani komano chigawo chakumasanaku I think anazabwerako angapo kukhala ngati kukaonjezera nambala ija kuphatikizaponso Simplex Chithyola Banda ndipono Parliament session ija yapezeka zonena kuti yatsekedwa ndithudi apa nde kuti basi no pomadzakumanaso chaka chamawa akadzaitsegulira mmenemo ndi mmenetu zapezeka kuti tani zayendera nde apa tiyembekezere zotani mmadziwa zonena kuti no utsi umakhala nde kuti no ukamafuka pamakhala ndithu pali ka friction kena kake koti moto moto unalipo ndithu apo ee siumangofuka opanda moto wina wake iya nde apapa ndizonena kuti mmene zilili apa mm Obviously ndekuti pali china chake chomwe chikuyenda choti ma guy akhoza kupezeka zoti ena akatapidwa mu holiday imeneyi ena saidya Christmas imeneyi bwino chifukwa chonena kuti police tu simachita simachita break chifukwa kuti ichite break ndekutino mbava zizingothyola mwayiona police idzakhala ndekutino Iyayi amawapasabe tima allowance ta mwina ujeni ta working allow allowance akugwira ntchito nthawi imene amayenera apumule komabe adzakhala akugwira ntchito and tikhoza kudzangopezeka kuti tamva zonena kuti fans ina yake yatapidwa fwa panda kuti kuli fans ngati yonse akuluakulu aja achina Chithyola amenewawa eh kunatuluka ndithu ka list ka anthu amati achina Chithyola Banda amenewa achina Richard Chimwendo Banda kunali ndiye kuti achina achina Moses Kunkuyu kunali ka timu ndithu ka anthu akuti achina Nick Chakwera onsewo koma ii kwatulukatu ka list ka anthu ka Komano nkamangoyenda mmaziwa anthu zomangoponya mma social medias eti komano akuona kuti ka list kameneko konseko nkofunika kuti anthu amenewo atapidwe ndiye kuti akaterono basino akayankhe milandu we don't know kutino how true this will be kodino anthuwa amangidwadi kapena ayi komano mamawawu zinayenda motero amanena kuti anathawa mu nyumba ya malamulo komabe anabwera chigawo cha kumasana so we can't really say kunena kuti anthuwa anathawa mwina anangotanganidwa ndi zina ndi zina komabe tikuziwa zonena kuti no eh fever ikubwera eti anthu ayamba kunjenjemera akumva kuzizira chaposachita pompa kuti eh apapa tikhoza kutapidwa eh fwa nde milanduyo nde ah ino singalephere eh sizoti ndu- ndikuwamange kuno kuti chani iyayi akangofotokoza ati bwinobwino kuno kuti apa zinayenda bwanji eh zinatheka bwanji inuyo mu ulamuliro zaka 5 inuyo mwakhala moyo wanu wonse kuyamba ndekuti no mwakhala ndekuti mukuyamba kaya ndi zaka ziti mm opanda inuyotu kupezeka ndekuti ndi magalimoto 20 chakuti komano mwangopezeka kuti mwangolowa m'boma nkukhala nduna oyang'anira za chuma magalimoto pwamwamwa aa magalimoto amenewo akuchokera kutino popeza inuyonso ndi amene mmasunga mphika wa zachumawo tafotokozani bwinobwino kuti timvesese apapa mwaiona eti nanga inuyo bwanji no inuyo mmayenderatu chindadadatu ndi sipas yanu yonena kuti no mmaitanso kubairanso wayanso mwaiona kuti no izigwira kupasiko komano mwapezeka kuti pachindadada paja tsopano mwakakha mpaka mwakamanga maloji tu zikukhala bwanji kodi tabwera mufotokoze apa pabwinobwino e, muwafotokozere amalawi i think zimenezozo ndi zimene zikuyenera kuti akafotokoza ndalama zinayenda tathathatha 1 2 3 apa ndinazipanga invest zonse apa zinakatuluka motere mwaona ma documents ake ndawa mukhoza kuona kuti na business yanga ndi iyi mukhoza kuona mmene ayendera apa mmene imatulutsira ma return ma profit ake mukuona ya Ndinagwiritsa ntchito ndalama izi kukapangira zakuti zakuti mwaona even ma receipts amene ndimakagulira zinthu zonse ndi awa ndi awa ndi awa ndi awa ndi awa. Ndinapanga ma business ndi ma company awo ndi awo mwaona chilichonse mukhoza kuwapanganso contact. Fine ndiye kuti zizakhala kuti aah anthufe timaganiza molakwika. Munthu iye anapezeka zoona kuti anagwiritsa ntchito ndalama zimene amapeza anazigwiritsa ntchito molondola. anapezeka zoona kuti no awa wapanga zinthu zimenezi wamanga ndi luntha lake wapanga ndi zake musiyeni ndekuti tizakhala tamasuka sitizayankhulaso zinthu kapena kulingalira zina zake koma ngati mukalephera kufotokoza eyaa ndekuti no pamenepapa no unyolo uja ntchito yake ndi imeneyo osati kungoti no kumanga chifukwa cha zidani mm tufuna basi pakhale ndithudi transparency zinayenda motani Eeh zinayenda motani kuti inuyo mufike popanga chuma chanu kupanga chonchi kuti mulemele chonchi nkhani yaketu ndi imeneyoyo mulembe maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section kuwayika molemekezaso maganizo anzathu akuti.